ọ kpọrọ olu oke si elu abịakwa m ọzọ igbo ndị ọma na-ege ntị anyị were omi malụ m igede ezumezu ikolo ndị igbo ọ mụ nọ ebe wee na-asị gị na mgbede ọma ee n'ọmarịcha ụbọchị a bụ ụbọchị afọ ee mkpụrụ ụbọchị iri abụọ na abụọ ọnwa august n'afọ 2023 ọ ka anyị na-ekwuzitere gị ozi a e, o wee bụ gịnị ka m bịara ịgwa gị na mgbede a ka achọrọ m ịkọwatara gị ofu ihe dị very simple and short ọ dị very very simple and short ekwela ka mmadụ ghọrịa gị omenala adịkwa enye ego omenala adịrọkwa enye ego a sị ka m gbuo mma eh, ka m kụọ hammer n'isi ntu kpọm omenala adịkwa enye ego i nwekwa aka ọrụ nothing for you maka many of you eji onye jee onye ihe sibere ike ọtụbakere ya mịa ụmụazị ofeke da nwere ebe ha si nweta onwe ha sị na abụrụgo dibịa na-agba afa yes because na e nwere need for us to go back to our origin abụrụzi an opportunity for people bịa na-emess up ọ na-adị very disappointing that somebody ga-apụta were afa omenala na-edeceive ndị mmadụ for no reason I feel I feel I'm feeling so bad about all this nonsense I chi mụ omenala dịka m na-ekwu I meghị mmelu ya n'isi onye sị gị na omenala na-enye ego ọkwa asị onye na-agwa gị ya gosi gị proof proof egosi gị bụ ite ite bụkwa ọgwụ ego asị m na ite ma oke ite ma nke awele ma ibobo ọkwa ọgwụ ego ị bịakwa echi m gwa gị the same thing asị m ite oke ite ibobo ite awele whatever eh, udu akọ mmiri ọkwa ọgwụ ego ọ nwekwara ihe na-esi ya n'azụ ngwa ka gezie m ntị onye mere omenala site n'idozi chi ya ikenga ya ndị ichie ọra mmụọ ya na ya so ị ma ihe ọ na-enwe ọ na-enwe awele ụwa ọ na-enwe awele ụwa ihu ọma mana ihe na-enye ego aka ọlụ gị ihe na-enye ego bụ aka ọlụ gị i nwezi awele ụwa nwee aka ọlụ ọ na-azụ ọ na-aga ọ na-ere ọ na-afịọ ụzụ mana i nwere aka ọlụ nebe anya na ị je-eje gọnye chi gị nri ee e, e, e, dozie ikenga gị jee mmiri jee nke nna jee nke nna nothing happens o nwe nke na-eme i jesịa everything remains like that until there is a reaction until ihe e ji mala gị apụta ife mmadụ nwere ike ilote gị sendele gị ego awele ụwa na-ebute ya yes chi gị wike blọ wike before ọ bụ na mmadụ onye elozọ gị since yes mmadụ help gị awele ụwa na-ebute ya mana a bịa n'ihe gbasalụ oyi a sị na onye a bụ ike aka ọlụ gị ma ọ bụ ihe ị lụbazi aka ọlụ gị ma ọ bụ ihe ị lụbazi ya butere ihe ahụ so ke nna akọwa ndị a na-eme mmiri osisi achị ee eme nke nna eme nke nna eme asị na na-ebe akwa na enwere you are jene na-eme ihe na-eme ọkwa ihe ọkwa akala ụwa gị ka ị na-eme jene na-eme akala ụwa gị ka ị na-eme if not ị ya-enwe awele ụwa ị ya-enwe ihu ọma ị na-emezi ihe kwesị ka ị na-eme o nwe somebody je buru shop mepee o buru shop butik ifu ime ebe ọ ya-eji mepee butik n'azụ shop ya ka a na-awụsa afịfịa ị nọ na shop ya ọ na-ekwu shop just shop ya nwegoro natural isi ọjọọ onye adịghị ka ụdị ọ- unless ma o je butezie ite a dọba ma ọ bụ gọbazie ya bụ ọgwụ nwa na-eme ife dị o- if not o nwero onye ga-adị comfortable to come there and buy market if every time ọ na-alahụ ụla ma ọ gbapụ across nọrọ across the shop maka gịnị isi ekenekwa m ị wee sị ya mara mma ya meke mara ya meke na mgbede a bụ na omenala adakwa enye ego kama ọ na-enye awele ụwa na ihu ọma mepere gị ụzọ ee eh? yes mana ọ ma i nwee aka ọrụ ee eh, enwepụta na abụla aka ọrụ Osuofia sị nwa ya na akịdị na i- ihe- ihe s- eh, nwa ya sị kedu ọrụ ọ sị ya na ihe ọbụla ị kpọrọ ọrụ ya bụrụ ọrụ ee ee so ihe ọbụla ị kpọrọ ọrụ ọ bụrụ gị ọrụ ekenekwa m ị wee sị mgbede a malụ gị mma ee wee sị dịka ị na-eme omenala gbanisi ike na-eme ya n'ụzọ dị mma ọ bụrụ ma awele ụwa gị ọ ga-achake mana omenala adakwa enye ego ị ga-enwe aka ọrụ ya mara gị mma